E saludi, saludi a totus, beni torraus, beni agataus a Corrias de Fogu, seus in diretta in su canali setantanau de su digitali terrestri, internet, Facebook, YouTube, in dònnia logu, WhatsApp puru, su numereddu est ingunis, in basciu, po mandai messàgius. Contzillus, cumplimentus, crìticas tanti non ndi ligeus. Dònnia cida depeus. Dònnia cida depeus arrexonai de su mundu de oi in sardu, dònnia cida un'òspiti, dònnia cida un'argumentu.
Custa cida un'argumentu bellu, sa mùsica cun d'unu musicista, Marco Lais. Beni beniu. Gràtzias a totu, gràtzias a tui Ivo de de m'ai ospitau innoi e E innoi tocat a chistionai de musica e sa musica nci nd'est cosa 'e chistionai. Casti a biri tui.
Nc'est bellesa, musica e totu. Casti a biri tui.
Ascurta mei Marcu, po is pagus chi non ti connoscint ancora in Sardigna, deu gei ti connosciu, ma po is pagus, presentadi pagu pagu, casti a de candu ses nasciu finzas a ariseru, totu si depit contai. Allora, mi zerriu Marco Lai Lai. Lai.
Lai. Cumenti lai? S'at fatu scriri lais.
E poi apo agatau custa custa S dd'apo agatada una dexina de annus fait, apo agatau custa S e nci dd'apu agiunta poita custu seu andau a circai is lais, is lais funt is cantus francesus no, is primus cantus francesus

U batterista, u batterista, u chitarrista, deu otu annus apu nau, ma seus faendi diaderus innoi, e mi seu agatau a cantai, cantai ingui, a cantai cantzonis, deu bia giai cantai cantzonis po mannus, ddu scius, candu fia ascurtendi sempri deu sa musica mia fiat De Andrè, Guccini, e a otu annus De Andrè fiast ascurtendi, tenia giai gana de ascurtai cussa cantzonis, e invecias sa maista m'at donau una cantzoni de Pipieddus, una cantzoni

E no, custu est bèciu, est imbroglioni.
E e nulla, mi seu agatau a cantai ingui cussa cantzoni e otu annus apu nau, no, deu in su palcu nci 'ollu torrai a artziai, poita m'est praxiu meda. Ah, t'est praxiu?
Certu, tui narami, deu seu ingui, ingui asuba, m'agatu cun u batterista u chitarrista u bassista

Oi est torrau a m'agatai s'amigu Michele Murru, poita ca sciu ca sa cosa de su casu mratzu cun is premis si est praxia meda, e duncas sigheus a ndi chistionai un'atru pagheddu. Po chini no at biu s'atra puntada innui fia chistionendi de custu libru, immoi Michele si torrat a nai cancua cositedda, poita su libru chi s'intitolat Il formaggio e i vermi iat essi su casu cun is premis, Ah, una cosa, chi 'olleis sciri, si 'olleis torrai a castiai is puntadas, moi fatzu deu puru s'annunciu, ddas agatais totus in in youtube e si ddas podeis torrai a a castiai. Michele, ma tandu, custu poburu pobur'omini chi dd'iant processau in su millecincuxentus po ita Si, custu Menocchio, de allumìngiu Menocchio, ita fut sussèdiu tandus? Fut sussèdiu apuntu chi a custu nci dd'iant scalau in presoni poita ddu depiant incuisiri s'incuisitzioni e obiant sciri de innoi beniant is ideas chi portat, poita issu, cumenti eus nau s'atera 'orta, fut unu monofisita poita Per esempiu, sa religioni cristiana est bifisita, poita Gesù Cristu est omini e Deus impari, inveci po is monofisitas est sceti omini, e issu fut de custa bidea, e no ddis andada beni, e poi nci fut un'atera cosa chi no ddis praxiat a is inquisidoris, poita Menocchio narada, Ca Deus obiat beni a totus. Narat che Deus, a sa fine de is tempus, sravat a cristiaus, a mussulmanus, a ebreus, a ateus e a totus, poita obiat beni a totus e quindi non nci fut importanza manna po de cussu chi crediast tui. Tanti Deus est bonu. E sravat a totus, e quindi no ci fut importanza de segai is ancas a is atrus e ddis fai crei a marolla, su chi 'oliant issus. E custu no ddis andat beni. Sa cosa est che no scireus ita fini apat fatu custu processu, chi dd'apat acabau in presoi, chi dd'ant liberau o chi dd'apant fatu atra cosa prus legia. Prus legia puru.
Scedau, E ma s'Inquisitzioni, fintzas in Casteddu s'Inquisitzioni at fatu cancu dannu, eh? Ma 'osatrus no ndi ais mai intèndiu chistionai de custu Menocchio? Feis sciri. Menocchio de Pirri no est, de siguru, mi parit ca no ddu connosciu, però mi praxit custa immàgini de su mundu una piscedda de casu marzu. marzu, mm. cun su bremini chi ddoi pascit a tallus. Ti praxit a te custu? Eh, Immaginedda certo. su callu, su, su casu mrazzu, su... Ma... Cosa...
Depis isciri Marco che si fant custas interferenzas, no? De mm. domu, de domu Puddu. Dda connoscis Antonella Puddu? Certo dda connosciu. E a s'atru ddu connoscis Michele da Stera, certo. amigus. Funti venius a fai una bella, Bravo. una bella cosa teatrale in domu. Ti 'olemu frigai e m'as frigau tui a mei. Eh nudda, no va bè, sa domu ddu scii, s'est domu tìllia poi. Domu magari ndi tìllia, ma gei ndi chistionaus.
Ndi chistionaus su centru che
passat subra genti, passat. Eh.
A chistionai, a si incontrai, a creai cosas bellixeddas. Gei ddu creu. Ascurta a mei, sighi cun sa formatzioni chi as tentu. As incumentzau tastiera, poi nci ses passau a sa chitarra. Poi si, sa tastiera apu inghitzau me is band e apu inghitzau cun sa tastiera, poita mi praxiat. Cioè mi praxia. Fia... Sa facci gei da botas, de tastierista. Da, no, no. e, apu inghiziau cumenti tastierista, poita apuntu fia ia studiau bassu, ia studiau organu. Organu.
Però sa tastiera, va bene, mi stiat strinta, poita deu 'olia u cuntatu cun s'istrumentu. Sa tastiera dda sondas aici

Rap. Costàt tropu, poi infati in su periodu costàt tropu. People from Serrenti. E invece apo nd'apo pigau chitarra, castiendi su chitarrista chi sonàt cun mei, poi m'at m'at pas.
Acustica as incumentzau o. No, chitarra eletrica. Eletrica. Chitarra eletrica, nd'apo pigau sa chitarra e de ingui nci seu. Ma rochetaru fiast. S'inghitzu arrochetaru.

a biri si passat dae su dae su country a su blues a sa a su flamengo e deu custa est s'idea mia, sonai pagu pagu. Ah, ti praxit a spaziai puru. Ah, ehm, a spaziai, a ascurtai de totu e poi a ddu poni totu impari. Ma flamenco puru sonas? Eh, pagu pagu. Calincuna cosa.
Pagu pagu poita su flamengo est veramenti una cosa dificili, depis dedicai però Paco de Lucia est Paco de Calincuna cosa si donat sempre. No ddu tocat nisciunus. Certu, Al Di Meola. E ita fiaus narendi? De su maistru de ghitarra. De ghitarra classica.
E ingui però seu incumintzau a biri, a biri cosas, poita cussu ogni tanti mi fadiat intendi cosas de Van Halen puru. Apu nau, Van Halen. Van Halen. E ingui seu, apu nau, no, innoi sa ghitarra classica tocat a dda No dico, no, no a dda poni a parti, ma bollu biri atru mundu puru. Ah. E ci seu passau a sa chitara eletrica e ingui ingui mi seu perdiu, mi seu perdiu cun Joe Satriani, cun Fri- S'est cun- obertu unu mundu. unu mundu ca poi seu artziau a sonai u' palcu cun cun genti chi apicigat propriu sa ghitara rock. E cali fiant is primus progeteddus? Beh, progeteddus... Oh, deu podeus biri calincuna cositedda puru, chi Marco de sa regia si 'olit mandai calincuna cositedda de tui, asumancu criticaus. Cun sa...
Certu. Cun sa ghitara eletrica no ddu sciu chi ci... Nc'est su nou, friscu friscu, il sogno, il santo, poi il sogno... Poni, poni su santu, dai.
Il santo. Su santu chi as fatu. Là, custu est.
A undi seis, logu chieteddu? Eh, nois seus bellu logu, eh. Nois seus a Cala Lunga. Cala Lunga a undi est? A Sant'Antiogu. Là sa chitarredda?
Sa chitarredda. Bella bella? Eia.
E, si, custu est u' video fatu. Là, ses bistiu propriu de santu, totu biancu.
Eh, si, si, si, est propriu.
E innoi est unu Orixeddu bellu. Una cantzone fatta 20 annu, no, 15 annus fait. Scritta, scritta però, su video è friscu. Su, fri, su video è friscu de, de u'annu. Un annu. Però deu seu torrau a piscai custa, custa canzone poita... Lassami intendi sa boxi cumenti s'est intendendi. Eh, certo. Poni potenza, Marco de sa regia. Là, bello. Giorno dopo giorno. Poi io. Ses bellu de boxi puru.
Ci provaus. Dd'agattau su YouTube o no? Il Salto Eia. e su titulu, su canali? De tui? Eh, Su canali de Marco Lais. Marco Lais. Marco Lais. Su video chini ti dd'at fatu? Bellixeddu puru, una bella storia. Su video dd'at fatu Mattia Nonnis, unu piciocheddu de de Serenti bravu meda. Ah. Est

Sciascia ita 'olit nai bellu custu Sciascia?
'olit nai buona acqua, acqua buona, abbondanza. Est un'auguriu est, no. Ma in cali lingua est? Depit essi lingua africana.
Calincuna lingua africana. Dd'iat scioberau su cantanti dd'iat scioberau. Nd'iat bogau cussu nomi, siat ca praxiat su sonu Eo fatu pagu pagu calincuna esperienza e in su duamilla e dus mi pari eo fatu custu video ca deu eo tentu poi s'onori de de de ddu fai cun Francescu sa bonanima de Francescu Pilu de In sa gelosia de Cordas e Cannas bonanima ca est stetiu unu unu grandu onori fai unu spetaculu cun cussu Cun issos puru as collaborau o no? E poi si, cun is Sciascia eus fatu puru cuncertus impari a is cordas. A cordas e cannas.
Poita si fiant innamoraus, si fiant innamoraus de custu progetu, s'iant portau in giru. Eus abertu u' parigu 'e cuncertus de is cordas. Ah, bellu custu. Arratzada. Bellu onori puru.
Est stetiu un'onori, est stetiu. Bellu progetu.
Ma ses andau foras puru, as provau? A fai calincuna cosa foras? A foras seu andau po dus annus in una scola a Roma, apu studiau a Roma dus annus in custa scola de musica jazz, musica moderna. Su jazz puru nc'est passau cun tui? Nc'est passau su jazz puru, nc'est passau su jazz, però innoi fait arriri sa cosa, poita deu seu andau a Roma po studiai jazz, no jazz, armonia, melodia, 'olia, tenni, a tenni un'infarinatura de sa chitara prus ampia. Seu arribau ingui e va bè, ingui apu connotu Umberto Fiorentino, Maurizio Lazio, no sa bonai. Chini funt custus?
Ghitarristas? Grandis ghitarristas de sa RAI. Teni passientzia, deu no ddus connosciu, ma sa curpa est sa mia, no seu unu musicista, no est su campu miu. E duncas candu si fadiat letzioni cun custa genti, candu si fadiat letzioni, si sonàt impari e A parti ca deo non seu andau mancu po sonai mancu meda meda, ingui sa cosa chi mi praxiat fai est ascurtai is esperientzias. Imparas aici puru.
Poita tanti giai ca depia arribbai a Roma e pigai aereo, no, trenu, aereo, navi e cosa, apu nau no, innoi non nc'est tempus de sonai feti, 'ollu ascurtai, 'ollu ascurtai is esperientzias de vida. Certu. E ita apu ascurtau però Apo ascurtau, a parti che Umberto fiat coiau in Sardegna, perciò bis, sa Sardegna s'agatat sempri. Invece Maurizio Lazzaro, e Maurizio Lazzaro est unu grandi chitarrista che est beniu a studiai in Sardegna cun Dionigi Burranca. Cioè, Ah, issu, eia? issu est, e issu est romanu, però sigumenti 'obiat, est unu grandi chitarrista de de musica popolare, 'obiat magari tenni calincuna acciacadura in prus, calincuna calincuna armonia noba, est beniu in Sardegna a studiai is launeddas de de Dionigi Burranca e ci at portau custu soni custa sonoridadi in sa chitarra cosa sua. Poi issu at collaborau cun Massimo Nardi. Eh ma difatis tziu Dionigi o Dionisu cumenti ddi narant, si nd'at tentu paricis continentalis, Massimo Nardi is fradis Mariani. Is fradis Mariani, poi nc'est Pacini, cuddu aturu.
Albertu Balia puru chi fadiat collaboratzioni cun Mursi, certu, certu, certu, e Tonino Leoni, Sergio Leccis, sardu puru. E issu mi si ddu narant sempri a nosu sadrus, ca candu chi candu soniaus su jazz de coro o cancu s'esercìtziu calunque esercìtziu fadiaus ca s'intendiat sa sa cadentza sarda. Ah no? Si poita sa madrixi.
Sa sa ciacadura s'intendiat in su jazz, su mordenti sardu Sardu. Poita chi tui ti lassas andai, ndi essit su sadru che c'est, inutili chi inutili chi chi si ndi fueus.
Certu.
E issu mi narat, mi narat sempri, ma poita no ti ponis a studiai, mi ddu narant in italianu.
E dd'at fatu sa tradutzioni, bravu. Ma poita no ti ponis a studiai musica, sa chitarra sarda. Bella figura. A Roma, mi dd'ant nau a Roma. Cioè, deu già dda fia murighendi sa chitarra sarda, però m'at nau, dda depis aprofondì. Poita est una cosa bella. Nc'est su tanti. Est una cosa bella, nc'est. E comenti as fatu?
Intzandus ses torrau innoi? Seu torrau innoi, apu abandonau.
E duncas, coment'est chi fut custu contu chi fusti contendi de custu Menocchio? Ca no, cioè, praticamenti s'est sparèssiu totu su Su processu? No si scit nudda de comente dd'est andada.
Poita su chi ant agatau me is archivius is istoricus ci funt sceti custas cartas. Capitat a bortas meda che is cartas de unu processu no ci siant totu, no est che fuant ordinadas totu beni beni beni. E de custa lompus a unu certu puntu spaciat inguni e no si scit prus nudda. E quindi no. No scideus nudda. Bai e cicca comente est acabau. S'atra 'orta fusti nendi ca nc'est su film, mi nd'iat a praxi a ddu biri e e ddu sciis invecis ita mi fait benni a conca a mei custu contu de custu Menocchio e de su processu cosa sua. Ca nosu invecis teneus s'esempiu propriu a s'imbessi, poita su processu de o o totu is cartas de is interrogatorius o de candu fut presonera de Giulia Carta, de Siligo, invece cussu est su processu chi est lompiu giai giai totu intreu, innui puru mancat feti s'arrogheddeddu de s'acabu, no scius chi ddoi essit stetiu il lieto fine, poita no scius chi Giulia Carta dd'apant bocida, no si sciri prus prus nudda. Perou e difatis nc'est unu scritori chi at boddiu, tengiu fintzas su libru, chi at boddiu totu cantu e e unu si podit ligi totu su processu, ingoi puru nci ddu at, dd'iant fata cunfessai ca issa nca biat su dimoniu a cratzonis arrubius chi si ndi pesat in s'airi e totu cussas cosas. Chi no ndi scieis de de Giulia Carta puru circai-si-ddu in internet s'agatat unu bellu pagheddu de de informatziones e ddu at fintzas unu bellu scantu ddu at calincunu libru. L'edizione critica di Tommasino Pinna de Tommasino Pinna, professore de Tattari. Bravu, cussu tengiu, no no m'arregodà su nomini, de Tommasino Pinna, si ddu consillu est unu libru bellu grussu, bellu bellu bellu, meda meda interessante. Poita chi candu no agatant is cartas. Eh gei siguramenti dd'at acabada in prasoni. Berus?
In prasoni. Ah. Poita chi unu invece. Ddu 'ociant, ddui fut iscritu chi fut. Ddui fut iscritu.
Opuru sa Crèsia ndi podit. S'obietivu de sa Crèsia est de fai l'auto da fè. Cioè tui naras, scusai-mì, a totus mi seu sbagliau, nci seu arrutu in custa bidea e ci torru a sa idea giusta de sa Crèsia. E quindi fadiat penitèntzia, no sceti in su processu, anant'a su giuci, ma ddu fadiat Anant sa bidda. Anant'a sa bidda. Anant'a totu sa genti. Una spètzia de prucessioni. E certu certu. Poita sa crèsia, a bortas dda tragallant meda, però sa crèsia no obiat pròpriu bociri sa genti o ddas calai in presoni. Sa crèsia obiat pròpriu chi sa genti essit cambiau bidea, anant'a totus. Certu, sa sa sa cunversioni po po donai s'e po donai s'e s'esempiu e duncas s'autodafè.
Ah balla, interessanti custu contu de s'incuisitzioni, de is bruscias, de is processus. Mo candu chi 'enis ddu scis ita 'ollu fai, tzerriu a Michele, feus una puntada esoterica, chi arrexonaus totu de eresias, de custas cosas, ti praxint a tui? Chi mi 'olis deu mi pongiu abatis, si solu, poita Una cosa esoterica. Eh beh, certo.
Bravo. Certo. Mi ses praxu, bella idea, bella idea. Duncas, ita fias narendi? Maistus, grandu maistus chi as tentu, sardus. Custa, custa parola maistus, segundu mei, totu is personas chi apu incontrau funt maistus. Ognunu at m'at lassau calincuna cosa. Berus. E cu, est aici chi si crescit, segundu mei. Incontrendi is personas. Prus ndi prus ndi incontras e prus, e mellus est. e, e chistionai cun sa genti. Pro, Eia. pro, a bortas prus de sonai mi seu frimau a ascurtai sa storia, sa, si sa storia, e sa storia Ma tui, bogamindi una curiosidadi, candu ses arribbau a sa musica sarda, cioè ti ses frimau a sa tradizioni oppuru ingunis puru as bòfiu spaziai, nci as bòfiu aciungi calincuna cosa de sa personalidadi cosa tua, poita tui ses istròllicu, no? Beh, allora,

e prexada e prexada e rilassada po me segundu me sa dantza est propriu una terapia ci podis contai puru deo segundu me ma diventi puru dantza terapia assolutamente assolutamente segundu me su segretu de de sa Sardigna est dantza aria natura e musica e genti puru nci aciungiu deo certu nosu ita seus non dd'apu cumprendiu nosu chi 'onaus s'energia dda feus nosu puru certu e perciò Seu arribau a sonai sa musica sarda però cun totu cussu chi potai in palas, e country e blues e rock e jazz e cosa, perciò. At fatu unu bellu minestroni. Apu fatu bellu mi ddu seu papau, apu nau, custu custu est bellu. Digeriu.
Digeriu, non m'at noxu, anzi m'at. T'at fatu brofetu.
M'at fatu, m'at donau energias, apu nau, ca custu De custu minestroni ddu torru a fai e ddu cumbidu a is atrus puru, no? Ma càstia Marco chi sa traditzioni sarda puru lassat sempri unu loghixeddu po s'improvisatzioni, ita ti creis? Ma sa traditzioni.
No est a copiai sa traditzioni. Est unu movimentu, si movit sempri sa traditzioni, po ddu nai. Est bia, caminat. Caminat. De chi no fiat morta, chi fiat frima fiat morta. Ma poi nosu puru seus fadendi traditzioni tra bint'annus ant a nai Là, custu est su clàssicu de sa... E si dd'eus inventau nosu. E si dd'eus inventau nosu, certu.
Sa traditzioni est diaici puru. De chi no fiat in su museu, in s'umbirdi, e si dda castiamus e dd'adoramus. E invècis caminat dònnia dì. Assolutamente.
Sempri andendi, sempri andendi. Est un consegnare oltre, ddi nau deu, a sa traditzioni. Andamenti. Fiat una rendida, apuntu, e poi, va bè Seu arribau a circai unu maistu poita comunque deu. Eh, chi n'as tentu de maistu sardu? 'olia cumprendi cumenti sonai propriu sa musica sarda cun cun is didus, no. Poita si, cun su plettru dd'apu sempri circada, però ddu 'olia. Ddu sciis plettru in sardu?
Ah? Ita naraus? Plettru? Pinna. Pinna, sa pinna, eccu. Eh, ddu bis.
Là, là, là, ma che, innoi a didu però ses sonendi Onipotenza Marco de sa regia intendeus là. Custu già est ballu sardu. Però già est modificau, berus? E innoi ti nau sa beridadi, innoi non ci nd'est aici meda de de virgolas blues e cosa, ca praxit. Innoi nc'est propriu, ca apu fatu unu de is pagus ca. E ancora a scherzu.
At abarrau propriu puliu puliu

Poita fiat bivendi in Casteddu giai. Poita bi fiat bivendi, infati poi apu cumprendiu chi fiat bivendi in Casteddu, comunque si seus intendius e si seus incontraus eus fatu custas onadas, ca poi Linu no est stetiu mai, est u' bravu maistu, ma no s'est mai postu postu cumenti a maistu, si seus incontraus eus sonau. Collegas, amigus. Calincunu, m'at donau calincunu, calincunu, calincunu suggerimentu, però. Calincunu contzillu.
Però Linu teniat custa cosa chi praxiat a mei, a cussu puru praxiat, d'onnia tanti a nci ponni calincunu virgola. s'importanti ddu nau deo in sa dantza sopruttotu candu poi ddas sonas po fai baddai sa genti est a rispetai su tempus sa cadentza e su tempus e sa metrica poi in mesu nci podis ponni 'onnia tanti nci podis bessiri a blues a jazz a country poita no a rock ma a tui cali est sa musica chi ti praxit chi ascutas tipu oi ita fiast ascurtendi a dì sera
de totu no

E, e si, m'at influenzau meda, infatti immoi is ùrtimus baddus sardus chi seu fadendi, ddu seu fadendi un po' pentzendi a su stili de Pat Metheny puru?
Pat Metheny, cumenti diat a sonai u' baddu sardu. Pentza tui. E là. Nci apu provau. Custu est u' ateru ballixeddu. Eccu, custu est propriu sonau pentzendi a issu. Custu est a sa moda de Pat. Custu est a pinna, a pinna.
A pinna.
Eia A sa moda de Pat. Eja. Andi ses innoi, Sonendi? Innoi seus a. Innoi seus bellu logu, a Capumannu. Capumannu est. E. Innoi seus. Non mi parit chi m'ant tzerriau po aberri su cuncertu de Gianni Maroccolo.
Gianni Maroccolo. Con Gianni Maroccolo a Capumannu. Fiat una cosa, una cosa ma magnifica poita abarrat una cosa

Est unu triu, unu progetu de Oh saludadda a tea. Certu chi dda saludu, ciao tea. Tea, saludi sa sposa. Certu. Mandasi unu messageddu.
Scrivi calincuna cosa. E ita fadeus cun Marco Tea Bianchina. Depu saludai atra genti puru prima chi mi scaresci. No dai, poi, chistiona, chistiona. Cun Marco Tea Bianchina, Bianchina Est ua Giardinetta de su Sessantanoi. E propriu sa machina storica. Ua machinedda storica de su Sessantanoi, cun cun tea pigaus sa machina e andaus a girai in sa Sardigna a portai musica me is festas. Mi parit ca teneus unu video puru. Marco, prova a castiai chi agataus su video. Fattu bellissimu, fattu a Carloforte, tropu bellu cussu logu. De sa bianchina, si biei bosatrus guidendi, andi seis andendi? Contami ita fait custu trio. Si, no, andaus a sonai in giru me is festas sagras, si zerriant, e sonaus. E moveis propriu a bianchina. Meta. Movi su bianchina bianchina est sa scenografia nosta, nosu lompius a bi depius sonai, nci calaus de sa machina, oberrius su su sportelloni e fadius su cuncertu inguni inguni cun sa bianchina chi si fadiat de scenografia. Pagu togu puru. Est una cosa simpatica po po po portai sa musica in giru in maniera pagu pagu diversa de su solitu. Poi si spassiaus. E ita sonais, su repertoriu chi fais ita. Ma fadius musica nosta, cantzioni nostas, però circaus de fai 'onnia tanti sonai Is cantzonis puru de cussu periodu. Comenti fiat intituladu su video? Marco Tea Bianchina. Marco Tea Bianchina.
Eia. Grazie a Marco de sa regia chi dd'agatat. Marco Tea Bianchina, cover di Gaber. Oh, un'atra Eia. puru nd'eus a mandai. Va bè, gei dd'agatant. Moi lassami saludai chistionendi ti Certu, saludo certu. prima chi mi scarescias. Certu, certu. Sicumenti tziu Peppinu de Bauladu e sa filla Dora m'ant nau ca mi castiant dònnia dì, Certu ca ti saludo.
Dai. Depint essi acanta de s'arrosci puru, de mi biri poita seu sempri in replica in su canali setantanoi. E ddus saludu. Certu. Tziu Pepinu e Dora. Ciao. Poi depu saludai finas a Mara de Abas ca fiat foras tant'annus, nd'est torrada innoi. Certu, Mara, beni torrada.

Poi cun nosu b'est Walter puru, Walter Atzori, u'ateru grandu musicista de fisarmonica, ddu saludaus, ddu saludaus a Walter puru. Oh Tea nos at iscritu però, eh? Tea nos at iscritu. Nos at iscritu, nau. Est mandrona, est mandrona in disì. De nono si ndi andaus chi nos iscriit. Nci podit contai puru. De nono si ndi andaus.
E cussu.
Scusa ca ti frimmu. Teneis unu fillu puru chi est artista, depeus saludai a Davide puru. A Davide puru, certu, Davide, imoi in Toscana. In Toscana, fendi academia de belle arti, espositzioni, installatzioni, no sciu ita totu. Personalis, colletivas. De totu.
Seis propriu de arratza de artistas. Seus una arratza de artistas. Arratza de artistas.
Teneis unu bellu logu po fai totu custas cosas, a parti ca moveis a logu, ma ndi teneis unu pròpiu chi est Domo Dilia. Domo Dilia. Domo, ita beni a essi custu, chi est unu progetu culturali puru. Beh, Domo Dilia est sa domo a bi bifeus, teneus, eus fatu unu BNB, però eus fatu sempri. Serrenti etotu. Serrenti etotu e unu centru d'arte, a bi benit su sero genti, tui puru chi ses beniu. Dònnia tanti acostumu.
Ecco, e fadeus incontrus de arti de dònnia tipu. Residèntzias artìsticas, cuncertus, mostre di libri, mostre di pitura. Là, custa est sa paginedda de bosatrus in is social, custu est Facebook, domo Dilia est pròpriu s'indiritzu. Là ddu bis? Eia. Seradeddas, genti. Poi fadeus, teneus apuntu s'allògiu, s'artista podit beni de nosu. Fait pròpriu residèntzia artìstica, fais. Abarrat de nosu, abarrat magari una cida e ndi ogat una idea, magari circhendi de de biri su logu, fait s'idea e Est suggeria da su logu, da. De pagu est bèniu Roberto Sironi. Roberto Sironi. La la, saludi Marco e Ivo, tropu togus, Marco Tea e Bianchina, eh, chini sesi, non ti ses firmada? Oh e Tea etotu, boh, e non s'est firmada. Salu, ah,
Salude a Marco e Tea, Tea, Tea, Tea, saludi Tea. Ciao Tea. Est bèniu Roberto Sironi, de pagu artistas strangius, continentalis, insoma. Unu bellu movimentu. E si, dai, 'onnia tanti. Bravus. 'onnia tanti, ma po nai, sa fortuna nosta est cussa, cussa de de de podi incontrai meda genti e fai e fai e creai poi ponti, a fai, a circai de ponni in cuntatu custa genti. E cussu e cussu chi si praxit a fai. Poi tra pagu depis fai un eventu puru po su Serrenti Fest. Si, su dus e su tres. Teneus una locandina puru de Serrenti Fest. Aici su tres. Non sciu chi c'è, se no sa locandina dda depu... Marco de sa regia, circa·mì sa re... là, là, ddu bis? Custa giai dd'eus agatada. Ah, eccolo. Bella, bella.
e...
Poi, poi sa grafica dda fait Tea etotu, no? Sa, sa, sa è grafica, grafica è grafica, è, è, è un'anima speciale. Dogna bene cun issa, certo, certo. E nosu immoi su dus e su tres fadeus u' anteprima de u' atru festival chi nosu fadeus. Ma custa sa bianchina est chi seu biendi? Si bidi?
Ah, deu seu pagu pagu, aspetta pagu pagu. Ah, deu puru seu mesu tzurpu. Ah, ecculu, e sa bianchina, dda bis ingui? E custa est sa pratza de bosatrus? Certu, certu, ingui, incapa fiat ingui sa prima, sa prima edizioni, sa prima edizioni de de unu festival arti geniali, chi fadeus. Arti geniali. Arti geniali, chi fadeus, chi fadeus a austu. E nudda, e nosu Custas dis nosu fadeus u espositzioni de is prima cuatru i tres editzionis, fadeus u espositzioni de totu is artis chi. Cun operas de Davide etotu, o no? Davide e de totu is.
Collegas. Si si. E fadeus e mostraus un po, poita poi poi custa festa est po mostrai is prodotus tipicus de Serrenti e su prodotu tipicu chi fadeus nosu est cussu, arte. E sa musica. Nosu fadeus arti, musica E ma... Cus, no as a papai arte. E tanti est pagu. Cussa puru tocat a papai. E m'as nau ca ddu est sa manu finas de Maurizio Coccia chi est unu curadori continentali o no? Unu curadori continentali chi chi s'at propriu, chi s'est curendi propriu in mostras e poi est portendi u' grandi. Unu giru de artistas.
U' grandi potentziali poita est una persona chi chi fait arti. Là! Andrea Serpi ddu connoscis? Certu chi ddu connosciu, Andrea puru, Andrea puru est beniu a sonai. Saludi maestru Andria. Ciao Andrea. Est beniu a s'agatai. Est beniu a sonai puru, at fatu una cantzoni de s'album cosa sua, dd'at fatu in domu. Ddu bis. Apuntu, poita poi su spaziu cosa nosta est u' spaziu de micro produtzioni puru, no, pre-produtzioni, magari unu prima de

Totu cussus arrexonamentus a mei m'ant fatu 'ènniri a conca fintzes cumenti fut su su San Benito, poita fui chistionendi de auto da fé totu cussas cosas, ma genti meda no scit beni ita fut su San Benito e cumenti ddus cuncordànt, poita candu mancai beniant is bruscias e fintzas gli eretici insomma beniant prucessaus, ddis poniant, ddus cundennànt, ddis 'onànt insomma o ddus scallànt in presoni, ma candu ndi 'essiant chi chi fuant ancora bius candu ndi 'essiant e no a peis ainnantis, ddis poniant custu San Benito, praticamenti fut unu 'estiri grogu, cun d-una ruxi arrubia aici, chi poniant impitzus de is bestiris cosa insoru e fuant obligaus a ddu ponniri sempri, 'osatrus pentzai custa cosa groga, su colori grogu est unu de is coloris chi si bint de aillargu prus de totus, tui immaginadia custu e propriu cumenti chi fessit ma peus de unu marchiu poita su su Candu ti marchiant ti ponint su sinnu si bit, però cussu si biat propriu de aillargu, e a pustis cancunu portàt fintzas unu capeddu mannu mannu a punta aici postu in conca, e sa cosa no acabat inguni, poita ca Custu San Benito, a pustis chi sa bruscia o chini beniat cundennau fintzas cancun'òmini cumenti custu sceadau, ddu pigànt custu San Benito, dd'apicànt in crèsia cun su nomini scritu asutu e chini fudi e chini no fudi, duncas custa bregùngia. Po fai bregùngia infati, fut cussu s'obetivu, po fai bregùngia Essere da deterrente po totu is atrus.
Certu. Po scrammentai, poita poi imaginadia tui puru po nai is fillus, is parentis de unu chi si ndi andàt bestiu diaici, cioè propriu fut una cosa meda Poita ddu lassànt fati is familiaris puru, poita fut bragùngia po issus puru. E certu.
Ma segundu tui, ma si iat a praxi a isciri chi Chi s'ospiti de Efixeddu ndi sciat de custa cosa de su de su San Benito ca fut diaici, poita est una storia interessanti, innoi in Sardegna puru, ah beh ma mi ndi fui scarescendi, cumenti est chi si tzerriat sa bon'anima de mama tua? Ah, Maria Giovanna Podda. Maria Giovanna Podda. E fut, chini fut in sa storia, chini est stètia in sa storia? Ah, est beru, nc'est unu processu de una ca dd'iant imputau de essi una bruscia, una coga, e portat su nomini de mama mia, Maria Giovanna Podda. Si dd'apu contau s'est posta a arrii meda candu si dd'apu contau. Mama mia ca nci arrennesciat puru a fai sa mexina de s'ogu pigau e a custa però sciarada dd'imputant de fai su mali pigau. S'imbessi, s'imbessi. Eh ma ita sussediat poi, custa cosa ndi eus arrexonau ateras bortas puru, ddas cicant, poita chi unu pagu pagu si ligit calincunu processu e calincuna cosa si bit, Prima ddas cicant po si fai fai is mexinas e totu is maias e totus cosas e a pustis narant, oh est crupa sua, est crupa sua. Chi no nci arrennesciat a sanai intzandus sa nexi fut de is Maria Giovanna Poddas. E certu, e gei dda pagat sa nexi chi faddiat.
No si, San Benitu deu no ndi sciu. Tui chi fiast chirichetu no ndi scisi? De cosa diaici? No, no nd'apu. Mancu tui. No nd'apu. E Antonella e Michele. Mi depu preparai, custa cosa mi depu preparai. E tocat a tenni passienzia Antonella e Michele. Gratzias, però no ndi scius de cosa diaici. Duncas, custa cida, sa dì de sa Sardigna. Duncas, s'Arregioni at cuncordau unu bellu apuntamentu, Marco de sa regia chi mi ddu mandas po sa die de sa Sardigna. Su bintotu sa cida chi intrat depint fai in Pratza 'e su Grammu in Casteddu, no? A is seti, a merì, unu bellu cuncertu. Arrogalla cun su tenore de Orosei, Gavino Murgia, interessante, e poi duus ospitis istràngius, unu de is Balearis, Pitxorines, boh, no ndi chistionu catalanu, e s'atru de s'Isola de sa Réunion, Maya Kamaty. Boh. Là ddu bis bella bella, custa est sa locandina, su trinta faint una arrexonada, arrexonant de identidadi, totu custas cosas, gei dd'agatais in su situ de s'Arregioni, totu su bandu, ti praxit a ascurtai custas cosas de isulas, musica etnica?
Certu, e beh. Est bellu. Custu po sa dì de sa Sardegna, gei gei ddu scieis, ah moi chi m'est arregodau, sigumenti ca poi seus in Sant'Efisi, gei ddu sciis, no? T'invocas tui a Sant'Efisi?
No ddu sciu. Ma insomma, ca fiast chirichetu Fia chirichetu, ma poi poi no m'ant pagau, no seu prus andau. Bravo.
Duncas sa cida chi intrat, sigumenti sa redatzioni e totu sa troupe est poi impegnada po Sant'Efisi, andaus in onda a mercuris, su bintinoi, e non sa giobia, una dì prima, tocat a anticipai e a si nd'arregodai.
Arregodaisìddu, scriisìddu, poita chi no. Marco, e duncas, ita progetus teneis ancora de fai? Festival de sa della gentilezza, festa della musica, Serrenti Fest. Festa della musica.
Ita totu. non ci dda fadeus a contai totu. Allora, festa della musica dda fadeus su bintunu, cumenti dda, più o meno dda fadeus, seus bint'annus ca dda fadeus custa festa. Bint'annus?
Più o meno seus bint'annus. Ci passat s'ora, eh? Ci passat. E... Allora nc'est passada oi puru, dus minutus teneus. Ci dda fadeus bint'annus e nudda, cumenti mi fait praxeri dda portaus puru a su carceri.

de unu. Chistiona bene in su microfonu Marcu. Seus in unu logu de Serrenti bellissimu sintzeru de Monti Crastu, est unu logu de fatu de custu. La' chi t'intendit ita ses fendi. E bè. Su cumbidu puru est parti de su. Certu. E ingui nc'est Mauritziu, biri si ingui nc'est Mauritziu chi est spieghendi un po' sa tematica. Custu Aulieras est, custu picioccu. E giovuneddu puru. Certu. Bella picciocalla, coment'est sa rispusta de sa bidda, de sa genti, de su pubblicu in generali a is eventus? Allora, dipendit sempri sa cosa, però segundu mei est migliorendi sa cosa, poita poi is piciocheddus segundu mei segundu mei bolint cosas nobas, ddus depis circai cun cosa noba e poi ddus depis cuinvolgi, est s'arte partecipativa ca fait sa diferentzia, no est prus s'artista. A nci ddus ponis in mesu. Nci ddus depis ponni in mesu, s'arte partecipativa segundu mei est una cosa chi chi si podit sarvai. Tue tui datas tui Tea Bianchina Davide. E atzandu s'apo nau su bintunu poi fadeus su festival ad agostu fadeus poi de nosu deo Tea e Bianchina depeus sonai. Su tres de maju est su prus acanta est cussu. No e poi. Saludus de nonna Evelina bravo Marco ses tropu togu de prassidu tzia Carla de Albagiana.

Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, imprentas due mìlle e binticincu, due mìlle e bintises, Lei de sa Regioni bintiduus de su due mìlle e dexiotu.